Uh, iyayi eh, zikomo kwambiri dzina langa ndine abdul uh, kulankhula kuti kumalankhulira kuchokera kuno ku muvi wa chilungamo pressure group ife amene tadzipereka ndithu kuwalankhulira amalawi kuwamenyera nkhondo amalawi uh, lero ndi pa 30, 30 julayi 2026 limene lili lachinayi Ah, ndikugwiragwira ntchito yanga ndili mu ofesi mwanga kuti ndiyang'ane ziwiri zitatu Ah, ndangolandira call ah, kuchokera mu mzinda wa lilongwe kwa mtolankhani wathu ah, chisomo kunena kuti ayi wolemekezeka abdul kofunika mupange break news kunena kuti ah, anamiwa ayitanidwa ndithu ku likulu la polisi ku area 30 ndiye kofunikira mwauze amalawi kunena kuti ayi amalawi zimene amadzudzula a peter mutharika ndi chipani cha dpp zonena kuti asiyeni womenyera ufuluwa ali ndi ufulu ayambanso kuwaopseza olankhulira amalawi ndiye mtolankhani wathu chisomo anena kuti ayi ndithu anamiwa anayimbiridwa foni uh, kuyitanidwa kuti ku likulu la polisi kuti apite kumeneko akafunsidwe mafunso kummawa kuno kuti akafunse mafunso pa zinthu zimene adalankhula ndiye tikudziwa amalawi kunena kuti uh, Uh, dzanadzanali nduna ya zamalo uh, chimwemwe chipungu analemba kalata kunena kuti ayi uh, anamiwa ayenera kuti apepese ku zimene adalankhula ndiye anamiwa ananena kuti ayi zimene ndimalankhula zili ndi umboni ndipo palibe kupepesa kwa mtundu wina uliwonse ndiye sitikudziwa kuti kapena kuti achimwemwe chipungu ndi amene anapita kukadandaula kukhowa kujeni ku polisi kunena kuti ayi, ndithu ayitaneni anamiwa afunseni mafunso sitikudziwa kuti ndi ndani kaya ndi a peter mutharika amene ayi awauza apolisi kuti ayi Muitaneni a Namiwa kaya kuti amangidwe kapena kuti ampatse chenjezo kuti asamalankhulire Amalawi ndiye Amalawi nkhani ndi imeneyo kunena kuti ayi anamiwa ndithu pakali pano ayitanidwa ku likulu la polisi kulia ku area 30 kuti akayankhe mafunso awiri ziwiri zitatu pamene alankhula amalawi tiye tidzuke amalawi tiye tipulumutse dziko lathu tisalole wina aliyense kuti azigwiritsa ntchito apolisi powaopseza amalawi kaya ndi ndani ndani nda palibe amene ali pamwamba pa malamulo pa, a- palibe munthu amene ali pamwamba pa malamulo wina aliyense ali pansi pa malamulo a peter mutharika ali pansi pa malamulo chipani cha dpp chili pansi pa malamulo ndiye pasapezeketu wina atiphere demokrasi yathu ndiye nkhani ndi imeneyo amalawi kunena kuti ayi anamiwa ayitanidwa ku likulu la polisi kuti akafunsidwe mafunso ndiye chilichonse chimene chingachitike tikuwuzani ife tikuyenda limodzi ndi inu moti mtulangani wathu akali komwe ku area 30 mmene zingayenderemo tikuwuzani ndithu koma amalawi tiye tiyende ndi anamiwa amalawi tiye tiyende ndi a muvi wa chilungamo palibe amene angatithetsere demokrasi yathu kapena kupha demokrasi yathu kodi a peter mutharika mesa izi ndimene mmamdzudzula chakwera a dpp mesa izi ndimene mmadzudzula mcp kuti asiye kuwaopseza anthu olankhulira amalawi tsopano inu mukuwaopseza bwanji eya ndiye nkhani inanso yonena kuti ah, nduna yofalitsa nkhani ah, a- a Shadric namalomba amenewo ndithu apanga ngozi agunda mnyamata amene amapalasa njinga ya njinga yakapalasa amugunda ndi mtolankhani wathu angotiuza kuti ayi a Chatinkha Malomba ndithu apanga ngozi mu ntcheu ndiye zonse tikafufuzafufuza tiku- tikuwuzani soon uh, komanso bwana wathu olemekezeka right Atupere Muluzi nawonso alemba ndithu ku peji yawo kunena kuti ayi dziko lino la democracy asiyeni anthu alankhule mmene angalankhuliremo ndiye osati zoti munthu akalankhula zimene zikuononga dziko lathu la malawi ndiye pazipezeka kutuma apolisi kuti basi kamuopsezeni ameneyo kamuopsezeni ameneyo iyayi asiyeni nditu anamiwa ngati mwayitana kumeneko mafunseni mafunso amene mungafunsire koma apaseni ufulu ufotokozanso ngati iyeyo mmene azionera komanso anena kuti iyayi ineyo ndithu ndikugwirizana nazo zimene akuchita anamiwa chifukwa tikudziwa kuti dr Atupere Muluzi nthawi zonse amanena kuti ndithu mdani wanga wamkulu ndi amene akumawononga dzikoli komanso mdani wanga wamkulu ndi amene akumaba ndalama zanu a malawi lero lino inu amalawi ngati mukugona ndi njala ngati kuzipatala mankhwala mulibe eh, fetereza kulibe eh, ntchito zikusowa zonsezi zikuchitifwa cha- zikuchitika chifukwa cha katangale ndiye Atupere Muluzi anenanso kuti ndiwokhumudwa kwambiri kuti "Ah, anamiwa ali ndi umboni wokwanira anamiwa akuwalankhulira amalawi so kumawatumiza apolisiwa kuti basi aziwaopseza wanthu chifukwa chiyani Nde amalawi tiye tizuke amalawi tiye tichenjere dpp ife tikamalankhula kuti nditu dpp ndi mcp zochitika zawo ndi zofanana ndiyetu ndi izi Ndi- ndi izitu amalawi izi ndi zimene timazuzula a Peter Mutharika ndi chipani cha dpp amalawi ziko lathu la malawi ngati pali chipani choyipa chipani chimene chimadana ndi kuzuzulidwa chipani chimene chimauzi- chimakana kuwuzidwa kuti mukuba ndiye ndi chipani cha dpp dziko lathu amalawi ngati pali zipani zimene zikuononga dziko lathu ndiye pali chipani cha mcp ndi chipani cha dpp koma ngati pali chipani chimene chimasamalira misonkho yathu chimene chimadana ndi umphawi chimene chimadana ndi kuba chipani chimenecho ndiye ndi chipani cha udf ndiye ndi breaking news imene timafuna tikuuzeni amalawi kuti ayi anamiwa ayitanidwa ndithu pakali pano ku area 30 ku likulu la polisi kuti akayankhe mafunso awiri atatu tiyeni amalawi tiyende ndi anamiwa amalawi tisalole ndithu wina ake atipondereze zikoli ziko la democracy tiyeni ndithu pasogolo ndi udf pasogolo ndi atupere muluzi zikomo kwambiri malawi zikoli ndi lathu tiyeni tilinyadire tiyeni tilikonde

A Peter Mutharika kuopseza amalawi osayiwala kupanga subscribe pano pa bakili muluzi news tv zikomo chifukwa choonera tiyeni tikumane mu video ina yosatilayo